Amayi Jessie Kabwira, koma inuyo muli bwinobwino amayi Kabwira m'mutu mwanumo? Ndale za ugalu, za unyani zimene takhala tikumakuyankhulani pano pa media muli chete osafuna kusiya. Anyamata amene aja amapita kukakhapa anthu osalakwa ma civil servant. Mu democracy ndi ufulu wawo kupanga demonstrate kunena kuti no katundu was, wa, wa, wakwera kwambiri ndalama imene mutiwonjezera ndi yochepa. Anyamata amene aja amapita kukakhapa anthu amene aja osayamba lero muzikadzuka kumanena kuti zimene zikuchitikazi si zoona ndi bwino tizingopanga ndale tikakumane pa baloti eh zokhapana zotani zo sizo mutu wanu sugwira ntchito amayi inuyo ayi you are a disgrace to womanhood can you keep quiet for once Inu anyamata amenewo amapita ku ujeni ku ku nyumba ya chite, yotetezedwa ku Parliament kumakaphwanya ma, ma ujeni ma, ma kumakaphu-phu-phu-phu-phwesa matayala. Ali pa footage. Inu amayi inu ndi chani koma? Uchitsiru wakugwirani bwanji? Aaa! Inuyo amayi Jessie Kabwira mphamvu olo zoyankhulira muzitenga kuti? Basi kuwatola a Malawi uchitsiru, muyankhula ndi ndani?

Come on now. Come on!
akanasamusako ku chililongweko akawasiye ku chichiri uko akawasiye ku chichiri osati ku lilongweso m'khonde mwawo ati aonapo ife anthu akumangidwa ku- ku- kumangidwa ku blantyre kupita ku- kuwapitisa ku area 30 uko osatenga kukawasiya ku chichiri bwanji tione ngati azisamalikako ku chichiri uko. ku area 30 amatengeredwa kumeneko kumangidwa munthu ku mzuzu A Munthali aja anthu ambirimbiri kumangidwa ku Mzuzu kupita nawo ku Area 30 ku Lilongwe. Zimachitika zimenezi. Kumangidwa kuli ku Blantyre kupitiridwa ku Lilongwe. Osapanga zomwezo bwanji? A Kalua, Kamlepo Kalua anawamanga kuti paja? Ha? Zinthu ngati zimenezi. Cho cho cho cho cho chomasira konko kwawo m'khonde mwawo momo ndi chani? Iya, ine zikuninyasa zimenezi. Umulungu kwambiri a, a DPP. a MCP paja amapanga za umulungu kuwasema ma civil servant mitu kuja a akawasema mitu paja za mtundu chani zimenezi Ku- akangolubwalubwa akumbowe kuja iwe chakwera iwe chakwera U- u- zi- zi- le- anthu ache aja agwidwa choyerekedwa ndija sizakumaulaso iyayi kuchichiri akawasiye kuchichiri uko olo kuzomba maximum uko pa remand kayi tachibwana basi Wo- nkona amawonererawa ku- ku- ku- ku mulungu too much akanangowauza kuti izalowa pa 15 disembala milandu yonse kuisanjikiza pamodzi kuti azalowa pa 15 disembala pa 15 disembala pajakuziwa kuti apapa khirisimasi yayandikira anthu ali ku holiday izalumpha milandu ija ikafika januwali akhe madzi awo akanakha madzi Ah, munthu kumayerekedwa wo- wotchi ili pa mkono a- omangidwa amenewa Ha? omangidwa amenewa o- omangidwa mpaka na wotchi pa mkono ku- za mtundu chani zimenezo tamuimbirani Chisalewo pompano pompano timumve kuti a- a- ati chani tandipaseni nambala yache apapa Suleman sakuyankhaso iyayi La- apapa tatipaseni ya Chisalewo ife timvungire ife Chisalewo timuzi akwasasatiza chifukwa chani iya Chisale uja anamu- amunyekherisa ee kummanga uku mpakana kukakhala kundende three months four months ha? wanyekherisa mpinga njira aja chani apa A- a- awa asasatiza kutani awa ha? apapa achina achu aji- jese kabwira a- achina baba malondera achina Kunkuyu, achina Chimwendo Banda akumawapasa ndalama ena ndi ena aanyamata ena kuti zigulani zokudya namunkawapasa anthu akudya KFC anthu aku, aku, akumadya za ku Chipiku anthu kumaka, kuma, kumadya zokudya zonona eti zona Ah, atumize kutali koti iwowo as- a- a- a- acha akazi awo asamapa chifukwa akazi awo akuma- akumapatsidwa zindalama kumagula zo- zokudya zabwino zabwino kumapita kumene Atumize kutali akasiye ku Zomba uko lero asamuse asamuse. A Bon Kalindo akazungulira nawo aja iwo awa aza- atani oti azayeyeka nkhondekhonde. Apite nawo ku Mzuzu azikayimbiridwa ku Mzuzu uko. Iya nawo kaya ndi fuel yemweyo akumaononga Chakwera olo amaononge bola ife mitima yathu ikhale pasi ikhale pasi. Iya ine akundilapulamotu akundilapulamo osakhala masewera amenewo. ngati fuel alibe atiuze tisonkhe ife tisonkhe akagulire magalimoto fuel asamuse asamuse akawasiye uko osati kumayimbira milandu nkhonde alowaso mawa alowaso mawa chani ayisinthe milandu azalowe pa tu- pa 15 december akuziwa kuti anthu ali ku holiday akatero izafike paka ku january iya zikuninyasamotu ine ndipo iye Kabwirayi pamene akuyalukira iye mpamenepo chifukwa iyeyo anthu sakumanga mcp iyayi anthu sakumanga mcp anthu akumanga zigawenga zimene zimakhapa anthu zimene zimathyola kaya manyumba anthu kaya zimene zimapha anthu ndi zimene a dpp akuzimanga tisatiso a dpp ayi koma tiziti apolisi ndi zimene akuzimanga nde iye Kabwira ngati akubwera kuzayikira kumbuyo ayikira bwanji kumbuyo zigawenga pamene akuziwa kuti anthu akhapidwa osati mcp chifukwa nthawi imene ija amanena kuti mcp sikupanga wachani sikupanga za upandu e akungowanamizira e chipani cha mcp ndi cha mtendere e chimakonda mtendere anthu amenewo nda dpp amene akumapangana awo okhaokha lero iye akupita kukayikira kumbuyo ngati ndani azifunse bwino pamenepo Kabwira akuzigwirisa
tsono zake zimenezo. a Bon Kalindo amagwira ku ujeni uko ku Tyo- ku Thyolo kupita nawo ku Dwangwa ku- kuchoka nawo ku Thyolo uko eh, mpaka ku- kuwafikisa ku Dwangwa nde anthu awagwira mulilongo momo kwasiya mulilongo momo nchitu nchibwana ichi atenge anthuwo atengeni anthuwo a- mukamangire ku Blantyre anthu amenewa azikwanjewo akamang mukamangire ku, ku blantyre osati ku lilongwe konko ayi eh, nafenso nthawi ija izi zimatipwetekatu zimatiwawa mateyala a galimoto ku nyumba ya malamulo komanso yovulaza anthu ena ogwira ntchito m'boma amene ankachita zionetsero mumzindawu. Mmodzi mwa anthu amene anakamvera nawo mlanduwu, a Jessie Kabwila, wati kumangidwa kwa anthuwa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika ndipo iwo akamang'ala kwa amabungwe omenyera ufulu wa anthu za nkhaniyi. A Kabwila anayankhula motere ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Mu nyengo zoterezi sikuti tingothera munomo, ife tikhala tikupanga, tikudziwitsa mabungwe onse. Inetu pa last time pa treason munawona pano kunafika mpaka human rights defenders anali pano a dziko osati HRDC yathu yokha ayi. Nde ife tigwira ntchito, tidziwitsa ma networks onse kuti adziwe kuti zili kuno ndi izi, tikumakhalira kumangana, kumenyana, nkhani zake za ndale, malo mongoti ikatha 5. Uthengawu
upite kwa mabwana akuluakulu ku dpp, chonde musayiwalane munali ku opposition, mwavutika ndi boma lankhaza. eh? mwayenda limodzi m'mavuto alipo ena ku ma constituency awo sizidayendere ndimafuna ndikupempheni chonde mabwana ku dpp musayiwalane mwaphula njwera za moto limodzi mwavutika limodzi chonde mukumbukirane wina ndi mnzake mukumbukirane Chonde, ena agwira ntchito mozipereka ndipo awononga chuma chawo mm? awononga chuma chawo koma mwina chifukwa cha nkhondo imene inali kudera kwawo sadapambane. Ndimafuna ndikupempheni musatengeke ndi anthu oyendayenda. Musatengeke ndi anthu osakhazikika. Uthenga ndikukupemphani akuluakulu a ku dpp amene mwakumana ndi ziphinjo zochuluka pa mavuto mudali limodzi, muziphinjo mudali limodzi, panonso zinthu zayenda, mukumbukirane, mukumbukirane ndithu. Ndikuyankhula pano ena ma business awo adatha. Ndikuyankhula pano ena ntchito zidatha. Ena ndikuyankhula pano ali mmavuto osiyanasiyana, ali ndi mabala osiyanasiyana. Musatengeke, musayiwalane, musatengeke ndi anthu amene othamangira pamene zinthu zili bwino. Mukumbukirane ndithu, ndikukupemphani kuti chonde. Mukumbukirane, mukumbukirane mawu awa ndikuyankhula ndi mawu aakulu. Musaiwalane, njoka mwakumbira limodzi, njoka mwakumbira limodzi. Pamene yakwana nthawi yogwira mbewa, chonde musatayane, chonde ndikukupemphani. Nthawi yokumba njoka mumakodolana, mumayendera limodzi, nkhondoyo mwamenyera limodzi. Nkhondoyi munali mu umodzi united, united ku dpp inaliko pa nthawi inonso. Ndimafuna ndikupempheni chonde chonde, mabwana ku dpp mumve chilangizo changa, mukumbukirane. Mayi Jesse Kabwira anati ku opposition ndi kumanda. Dpp munali kumanda, koma muli kumanda konko Mumakumbukirana, Mwagwira ntchito usiku ndi usana. Ndikukupemphani chonde amene zakuyenderani musataye anzanu amene sizidawayendere. Chonde mukumbukirane, mukumbukirane. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bishop W. Kachenje. Phone number yanga ndiyomweija 088 12 38 63 9.